Dé bhur mbeatha ar ais agus sibh ag faire ar Seacht Lá beo anseo i mBaile na hAbhann. Tá athbhreithniú ar bun faoi láthair ag an Roinn Oideachais i gcás bunscoileanna bheaga na tíre. É luaite go ndúnfaí na scoileanna ina bhfuil beirt oide nó níos lú iontu agus go ndéanfaí comhnascadh leis an gcéad scoil eile sa cheantar máguaird. Liom anseo sa stiúideo tá príomhoide na scoile náisiúnta sna Forbacha agus i gCois Fharraige, anseo i gCois Fharraige, agus urlabhraí na scoileanna Gaeltachta, Seán Breathnach. Tá Breandán Mac Cába ó Ghréasán Phríomhoidí Bhunscoileanna na hÉireann i Sráid Chill Dara agus tá Éamonn Mac Niallais ó Ghuth na Gaeltachta i stiúideo Shligigh. Tá fáilte romhaibh triúr. Éamonn, ní mó ná sásta atá go leor daoine leis na moltaí seo agus tánn tú féin ina measc. Cad iad na gearáin atá ag Guth na Gaeltachta faoin athbhreithniú seo?
Bhuel, is dóiche go dtéann na moltaí seo ar ais go dtí Tuarascáil Mhic Chárthaigh dhá bhliain ó shin, áit ar mhol siad sin gur chóir aon scoil atá níos lú ná 100 dalta iontu a chomhnascadh. Agus mar atá fhios againn uilig, ó thaobh na Gaeltachta de, is beag scoil a bhfuil níos mó ná 100 dalta iontu. So, bheadh beagnach na scoileanna uilig sa Ghaeltacht le comhnascadh. Anois, ó thaobh an chomhairliúcháin seo, tá siad ag caint ar, scoltacha a bhfuil níos lú ná caoga mac léinn iontu. Agus sé'n príomh-ghearán atá againne faoi seo nó ag breathnú fríd na cineál doiciméidí atá ag an Roinn Oideachais ar an suíomh idirlín faoi na aighneachtaí atá le seoladh isteach, níl aon chaint faoi chuinsí teanga nó faoi chuinsí forbartha pobail. Rud atá iontach tábhachtach ins na pobail Ghaeltachta, agus tuigimid go léir go bhfuil cuid mhór scoltacha beaga ins na pobail Ghaeltachta, scoileanna a bhfuil ról tábhachtach in seachadadh an teanga ó ghlúin go glúin. Bhuel, liom anso, mar a dúirt mé ansan ó chianaibh tá Seán Breathnach. A Sheáin, cad é do thuairimse ar seo ar fad? Tá as an 3,200 bunscoil sa tír, tá 600 acu a bhfuil 50 nó faoi bhun mic léinn ag freastal orthu. Bhuel tá, tá, tá eh, ar, ar an gcósta thiar eh, tá tú caint ar, an chuid is mó de scoileanna na Gaeltachta tá tú caint ar eh, 70, os cionn 70% de na scoileanna sin is scoileanna trí oide iad. Now má tá tú ag dul ag gearradh amach, abair, eh, aon scoil atá faoi leathchéad páiste, tá tú ag dul ag déanamh scrios dáiríre ar an gcóras oideachais ins na ceantair sin agus dáiríre sna ceantair sin níl acu ach an scoil, sé croílár an cheantair é, sé, is as sin atá, go háirithe tobar na teanga ag teacht go háitiúil, áit a bhfuil fáilte roimh óg agus aosta, agus áit a bhfuil soláthar á dhéanamh ó ghlúin go glúin ar na bunchoincheapanna nó na smaointí nó na rudaí atá tábhachtach don cheantar sin á dtabhairt ó ghlúin go glúin. Bhuel, chuamar agus chuireamar ceamara amach go Anna Ní Chartúir atá sa scoil anso i gceantar Gaeltachta Chámais agus seo a bhí le rá ag Anna linn.
Scoil beirt oide í an scoil seo atá bunaithe le fada an lá, ó 1893 mar a tharlaíonn, agus tá na glúnta de theaghlaigh agus de pháistí sa gceantar théis a gcuid oideachais a fháil sa scoil seo. Seans gur rud é seo nach bhfuil ró-choitianta. Tá an daonra tití agus níl an méid céanna oibre ar fáil sa gceantar agus dá réir tá tionchar aige sin ar cá bhfuil muid anseo ó thaobh figiúirí sa scoil. Má déantar comhnascadh ar na scoileanna beaga sa tír, sílim gur buille tubaisteach a bheas ann do phobail beaga tuaithe cosúil linn féin. Mar is í an scoil dáiríre croí lár an phobail seo. Tagann daoine le chéile i gcomhair ócáidí ceiliúrtha, le haghaidh ócáidí bróin, le haghaidh aifrinntí, le haghaidh coirmeachaí ceoil. Agus sí an t-aon áit, dáiríre, nuair a fheiceann tú an t-athrú atá tagthaí ar an saol, a dteagann an pobal le chéile agus a gcasann siad ar a chéile. Tá an scoil seo lonnaithe i gCatagóir A de réir an Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíochta, rud a chiallaíonn go bhfuil an Ghaeilge i mórréim sa bpobal mar theanga labhartha agus go cinnte tá sí i mórréim anseo sa scoil mar theanga teagaisc. De réir an eolais atá a'ainn, is scoileanna beaga cosúil linn féin iad 70% de na scoileanna sin agus má dhéantar comhnascadh ar na scoileanna sin, athróidh sé an chaoi go bhfeidhmíonn na scoileanna sin, an chaoi go gcuireann siad a gcuid polasaithe i bhfeidhm, an chaoi go múineann siad a gcuid ranganna. Beidh tionchar aige ar stair agus ar oidhreacht a bhaineann le chuile scoil inti féin. Tá stair agus seanchas fite fuaite le chuile scoil bheag sa tír ach go háirid i gceantair Ghaeltachta agus bheadh sé sin an-difriúil ó scoil go scoil, fiú laistigh de pharóiste amháin.
Anna Ní Chartúir ansin as Scoil Litir Mucú i bParóiste Chámais agus ár mbuíochas léi féin agus na mic léinn ansin sa scoil. A Bhreandáin Mhic Cába, cad é tuairim an ghréasáin príomhoidí bunscoile Éireann maidir leis seo ar fad?
Tá cuid mhaith taighde déanta ag IPPN i dteannta le Coláiste Phádraig ar an ábhar seo agus sé an rud atá faighte amach acu ná nach bhfuil mórán bunús oideachasúil a bhaint leis an tseift seo. Seans go bhfuil buntáiste eacnamaíochta gearrthéarmach ann, ach fiú sin níl sé cruthaithe go fós. An rud atá faighte amach ná sábháiltear airgead b'fhéidir sa ghearrthéarma, ach ar an taobh eile den scéal bíonn ort dhá scoil a chur le chéile, de ghnáth bíonn ort seomraí breise a thógáil, bíonn cúrsaí iompair le reachtáil agus. Cosnaíonn na rudaí sin go léir an-chuid airgid, ní amháin ar feadh tréimhse gearr ach go fadtéarmach agus go buan. So, de thoradh sin, níl mórán bunús eacnamaíochta ag dul le comhnascadh ach oiread. Bhuel, chomh maith leis sin, cothaíonn sé coimhlint, mar is eol duit, idir muintir na háite agus an pobal i gcoitinne i gcuid de na scoilteacha sna áiteacha a déanfar é a shocrú. A Bhreandáin, tá sé ráite go gcosnaíonn sé, taobh amuigh de luach na dtuarastail a íoctar le múinteoirí, go gcosnaíonn sé thart ar €100,000 sa bhliain scoil bheag ar bith a choimeád sa tsiúl. So, má tá 600 scoil de bheirt oide nó níos lú sa tír, sin 60 milliún sa bhliain.
Ok. Nílim a rá go mbeadh ciorrú, go mbeadh sábháil de 60 milliún sa bhliain ann, ach bheadh, bheadh sábháil mhór i gceist cinnte ó thaobh, fiú amháin, billí aibhléise agus na táillí uisce. agus a leithéidí san.
OK, an rud a deireadh an IPPN ná go bhfuil slí eile chun é seo a dhéanamh. Más gá dhá rud, dhá scoil a chur le chéile, is fearr go mór comhnascadh a dhéanamh, gabh mo leithscéal, ní comhnascadh ach cónaidhm a dhéanamh eatarthu. An rud a bheadh i gceist ansin ná go bhfanfadh an dá scoil sa suíomh ina bhfuil siad ach ceapfaí príomhoide amháin ar an dhá scoil, bheadh bord bainistíochta amháin ann don dá scoil. bheadh foireann múinteoirí amháin roinnte idir an dá scoil, rúnaí amháin ann don dá scoil, duine aireach don dá scoil agus ní bheadh gá le páistí a bhreith óna gceantar féin le cur isteach i bhfoirgneamh eile. Ach a Bhreandáin. Sé sin, leanfadh an dhá foirgneamh le chéile ach mar scoil amháin. A Bhreandáin, cad a dhéanfá leis an príomhoide sa scoil nách bhfuil ina phríomhoide níos mó? An gcaillfeadh seisean nó ise an tuarastal príomhoideachta?
No, dá mbeifeá a tosnú ar an seift seo, an rud a mholfaimis ná go dtosnófá le scoileanna in áiteanna a bhfuil príomhoide amháin ag éirí as. Sé sin go dtógfadh. Cá bhfuil an sábháil mar sin, a Bhreandáin? Ní fheicim, ní fheicim cá bhfuil aon sábháil in aon chor ansan, sa chás sin. Ó tá sábháil ann, mar níl, níl ach príomhoide amháin ann, ní, ní bheidh ach Bord Bainistíochta amháin i gceist, foireann scoile amháin i gceist idir an dá foirgneamh, rúnaí amháin idir an dá foirgneamh agus duine aireach amháin idir an dá foirgneamh, chomh maith leis sin d'fhéadfadh polasaithe scoile, na polasaithe scoile céanna a bheith ag an dá foirgneamh mar aon scoil amháin. Fan linn, a Bhreandáin, agus raghaidh mé trasna na tíre chuig Éamonn Mac Niallais. Éamonn, mar atá ráite ansan ag Anna Ní Chartúir agus ag Seán Breathnach roimpi ansan, tá i bhfad níos mó ná airgead i gceist sa chás áirithe seo.
Bhuel, is dóiche, ó thaobh s'againne de, Guth na Gaeltachta de, tá muidinne ag breathnú, don chuid is mó, is dóiche, ar an taobh teanga de. Agus mar a thuigeann muidinne, atá laistigh den Ghaeltacht, tá, agus rinn Anna í féin caint ar seo, tá catagóirí difriúla sa Ghaeltacht, sé sin, tá scolta ann atá ag teagasc go huile is go hiomlán tré Ghaeilge, scoil, scoileanna a bhfuil meascán de Ghaeilge agus Béarla mar mheán teagaisc iontu. scoileanna eile atá ag teagasc go hiomlán tré Bhéarla agus an bhfuil aon mheastachán le déanamh ar na cúinsí teangan seo agus ní amháin sin ach ó thaobh polasaithe na scoile tá polasaithe difriúla mar nach bhfuil polasaí scoil Gaeltachta leagtha amach go cruinn ag an Roinn Oideachais. Tá an Stát bunaithe ó bhí naoi déag fiche a dó agus fós níl polasaí oideachais Gaeltachta cruinn leagtha amach acu agus mar sin de bíonn polasaí difriúil ag na scoltacha go léir.